ӏуащхьэмахуэ къыщӏэж псынэпсыр щыкуэд, зи къуэладжэ къару къозыт акъужьыр къыздыдиху, ӏуэрыӏуатэрэ пшыналъэрэкӏэ псыхьа зеикъуэ къуажэ хабзэр щытепщэ, лэжьыгъэм псэемыблэжу щыпэрыт, ӏуэхущӏафэ дахэкӏэ псоми къахэщ унагъуэу куэд дэсщ. Я щыӏэкӏэ, псэукӏэ зэдгъэщӏэну ди япэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал телевидениер мэжджыхьхэ я унагъуэ дыщеблэгъащ. Сыт унагъуэр зэтезыӏыгъэр, сыт ар лъэщ зыщӏыр? Жьуджалэми иримыщӏыкӏыу, унагъуэрысхэри зэкъуэту, зэрыщӏэу, сыт хуэдэ гугъуехьми пэщӏэтыну къару къезытыр? Сыт?
нэхъыщхьэ дыдэу унагъуэм илъын хуейр? Унагъуэм нэхъыщхьэ дыдэу илъын хуейр уи якум япэ дыдэ пщӏэ нэмыс. Зэщхьэгъусэм пщӏэ нэмыс уи яку дэмылъмэ, зыри илъынукъым. Адэкӏэ узыншагъэ, ӏэфӏагъэ, дахагъэ. Игъащӏэм ижьыж лъандэрэ адыгэм дызэрысабийрэ псоми къытхалъхьэ япэ дыдэ. Нэхъыжьым пщӏэ зэрыхуэщӏын хуейр, узэрыдэӏуэн хуейр, адэ-анэм узэрыдэӏуэн хуейр япэ дыдэ. Адэкӏэ сабийхэми зы гъэсэныгъэ бгъэдэплъхьэу унагъуэр тэмэму зыгурыбгъаӏуэ япэ дыдэу щытын хуей. Унагъуэр зыгурымыӏуэмэ, адэкӏэ зыри пхуэщӏэнукъым. Зэщхьэгъуситӏыр узыгурыӏуэн уей япэ дыдэрауэ, ара сэ къызэслъытэр. Нэху къекӏмэ тщӏэнур пщыхьэщхьэм дотӏыс, унагъуэ зыхотӏысхьэри, мыр пщэдей тщӏэн уей, мыр мыбы кӏуэн уей, мыр мыбдей къэнэн уейщ, мыр фермэм щыӏэн уейщ, мыр магазиным щыӏэн уейщ. Ауэдуэ пщыхьэщхьэм дызочэнджэщри, Алыхьым жиӏэм догъуэлъыж нэху дыкъекӏыу лэжьыгъэ тщӏэнур. Ар хабзэ фхуэхъуауэ абы фытетщ.
Аращ нэгъуэщӏу Дысхуэхъукъымэ, ди лэжьыгъэкӏи, фермэкӏи, магазинкӏи, унагъуэкӏи. Фи ӏуэхури нэхъ кӏуэтэнущ.
Алыхьым жиӏэм мэкӏуатэ хуэмурэ. Япэ дыдэрауэ псори зи фӏыщӏэжыр емыкӏу сыкъэпщӏынкъым, уи щхьэгъусэра узыкъуэтын уей. Уэ тӏур зыкъуэмытмэ, е уи быныр къомыдэӏуэну е адэкӏэ нысэми зигъэзэну. Абы ису ялъагъу дауэду щытымикӏ узэрыщыт, унагъуэр зэрыщытыр ялъагъу. Япэрауэ япэ дыдэ уи щӏыбагъым къыдэтра зэлъытар. Уи щхьэгъусэр тэмэму, уи щӏыбагъ къыдэту тэмэму узэгурыӏуэмэ, сэ къызэслъытэмкӏэ унагъуэри Алыхьым и шыкуркӏэ ӏеинуӏымэ.
Хабзэ илъмэ, нэмыс илъмэ, адэкӏэ адрейхэр псори тэмэмыну. Мыр мыбы ищӏэн хуей, мыр мыбы ищӏэнщ жыӏэу зэхэдз тщӏыӏым. Псори здэтщӏу, Ди нэхъыжьикӏ, ди щӏалэгъуали, ди цӏыхухъуи, ди цӏыхубзи псори здэтщӏу дыщытщ унагъуэкӏэ. Дауэ зэгурыбгъаӏуэрэ, ущызэгурымыӏуи къохъур. Тыншкъым, псоми ди хьэлхэр зэтехуэкъым. Уэ унэхъыжьщи, уэ е щӏэгъыбзэкӏэ, адыгэм ижьыж лъандэрэ къегъэсэбэп щӏэгъыбзэр. Моуэ дахэ защӏэкӏэ цӏыхум гурыӏуэныр къэбгъэсэбэпрэ? Къэзогъэсэбэп, пэж жызоӏэ, фӏым къимыхь, дахэм къимыхь, ӏейм къихьынукъым. Жысоӏэ, къыдодаӏуэхэ. Щӏалитӏыр, дэ, мис, си щхьэгъусэмэ сэрэ, псори гугъу дыздехьу къыздэдлэжьати, гугъу фезгъэхьынукъым жысӏэри езгъэджащ, ахэр. Ауэ зыхуэджар зыхуеджар къыхахахэкъым. Ара нэхъ къащтар ӏэщыр аращи, хэтщ яфӏэфӏ ӏейуэ. Арати, дэри дыдоӏыгъ.
Минитӏрэ тӏу гъэм майм къэтщэхуа жэм къаш зы щэщӏ хуэдэ. Арати, щӏалэ нэхъыжь цӏыкӏур абы щыгъуэ зы илъэс пщыкӏущ хъуу щытауэра. Абы щыщӏидзэри, жэмыш симыӏэми, ӏэхъуэ симыӏэми, апхуэдэурэ къыздэӏэпыкъуурэ школыр къиуха. Школыр къиухуа нэужькӏэ Армавир Юридическэ высшэм щӏэзгъэтӏысхьэри, ар къезгъэуха. Лэжьапӏэ ув, хуеймэ, милицэм хуеймэ модэкӏэ жысӏэм, хьэуэ, сэ си щхьэ сыхуэлэжьэжынущ, жери, аргуэрым игу дихьэхари, хыхьауэ хэтщ, сэ зэрысхузэфӏэкӏкӏэ. Тӏуми защӏызогъакъуэ, садолажьэ.
Мэжджыхьхэ я щӏалитӏ Аслъэнрэ Амуррэ адэжь и хабзэу лэжьыгъэ къыхахам псэемыблэжу пэрытщ. ӏэщхъушэр зыхуей хуэзауэ къэгъэхъуным я гуащӏэ псори халъхьэ.

Адкӏэ хуэмурэ колхозыр щылъэлъэжым щыгъуэ ди адэм фермыр къигъэнэжщ абыжми, жэмкъаш къэтщэхущ абыжми, илъэсийкӏэ диӏа, адкӏэ тӏэкӏу гугъу хъущ, цӏыхукӏи дыпэмылъэщу, ди къарукӏи дыпэмылъэщуи, зэхуэтщӏыжри, жэмхэри тщэжри, илъэсих-блыкӏэ хуэмурэ тӏэкӏу делэжьа езы фермэм. Хуэм цӏыкӏурэ. зы щэщӏ щӏэтпхэжа гуу гъэшхэну, ауэдурэ илъэсиплӏ-тхукӏэ абы делэжьщ абыжми, бгъущӏым нэдгъэсауэ, и ныкъуэр хэтщыкӏщ абыжми, лым теухуауэ Герефорд жыхуиӏэм хуэдэ породэ щэщӏу нэс къэтщэхуа. Адкӏэ хуэм цӏыкӏурэ и щытыкӏэр, и зехьэкӏэр зэрынэхъ тыншыр, нэхъ зыгуэр къызэрыпхуищӏыр. Нэхъ къыдгурыӏуати, хуэмурэ гуур мащӏэ тщӏыурэ псори жэм тщӏа. Ар уже илъэс еплӏанэ хъуауэ диӏэу хуэмурэ зыдохуэ. Къарукӏэ дауэ фыпэлъэщрэ, Аслъэн? Уейм лэжьыгъэ тыншщ, ауэ зэрыхъукӏэ узыпэрыува лэжьыгъэр хыфӏэбдзэ хъунукъым. Цӏыху уиӏэми уимыӏэми мис унагъуэр зэкъуэшитӏыр ди адэр. Ауэдурэ дытетуращ, зэрыхущӏыхьэм хуэдэу цӏыхуитӏыр постояннэу мыбдеж дыщыӏэщ. долэжь зэрыхъукӏэ. Етхьэлӏэн хуей хущхъуэр псори дохьэлӏэ япэ иту. Ар бгъу-пщӏым нос, вакцинацэу иӏэри, зыр духа нэужькӏэ махуэ тӏощӏ, махуэ тӏощӏыр дызыдэкӏурэ гъэ псом ауэдабзэу хъурейуэ къыщокӏуэкӏ. Зэ зыр хэтлъхьэм, зэ зыр хэтлъхьэурэ зыри дэбгъэху хъунукъым, врач хъарзынэ диӏэ, тхуелэжьу, нтӏэ абы епхауэ. Хьэуэ, хамэ къуажэ къыдош, Бахъсэн къалэ щыщ, абы къыдош абыжми, хъарзынэу тхуолэжь фӏыуэ хещӏыкӏ, амыхъумэ, врач тэмэм уимыӏэм пхузехьэнукъым, фӏыуэ хэзыщӏыкӏ уимыӏэмэ, хущхъуэм хэзыщӏыкӏ. Махуэм дапщэрэ фыкъыхыхьэрэ? Гуу гъэшхэн сытым, пщэдджыжьым зэ, пщыхьэщхьэм зэ махуэм тӏэу дыхохьэ, мыдкӏэ ӏэщым, пщэдджыжьым идогъэкӏри жэщ хъуху дыбгъэдэтщ. Нэхъ лыфӏэ дыдэм хебжэ, нэхъ ин дыдэ хъуам хебжэ, махуэм зы зырэ ныкъуэрэ лыуэ зытрелъхьэ, тэмэму уелӏалӏэм, тэмэму зыхуей ептрэ, хуабапӏэ, гъущапӏэ щӏэту тэмэму бгъашхэу щытмэ. Унэ мыдрей унагъуэ ӏэщхэм елъытауэ зыкӏэ, зыкӏэ ныкъуэрэ нэхъ ин мэхъу игъуэ щынэсам де, илъэситӏым щынэсам де и щӏэблэ, и гуухэр. Сыт хуэдэ лэжьыгъэ ирехъуи, узыбгъэдэувам убгъэдэтын хуей, дахэу къохъулӏэхукӏэ. Махуэ къэсыхукӏэ хыфӏэбдзэмэ, ар зыри сыт хуэдэ лэжьыгъэри къохъулӏэнукъым. ӏэджэ илъэскӏэ, илъэситӏкӏэ, илъэсищкӏэ, илъэсиплӏкӏэ зыри къуиткъым абы. Узыбгъэдэува лэжьыгъэр и кӏэр нэбгъэсын хуей, убгъэдэмыту щыту щытмэ, зыри къыпхуэхынукъым, сыт хуэдэ лэжьыгъэми. Илъэсищ, илъэсиплӏ, илъэситхукӏэ зыри къыхэпхкъым. Адэкӏэ уже щэм ебэкъуа нэужь ӏэщыр уже зыгуэр плъагъура? Дэ езым унагъуэкӏэ зетхуэращи, нэхъ зэрыхъукӏэ нэхъ тэмэму долӏалӏэ, сыт ищӏыскӏи. Сабийр цӏыкӏуу цӏыкӏуу имыгъасэу щытмэ, ин хъуа нэужькӏэ пхуэгъэсэжынукъым. Гугъуехьыр зищӏысыр ящӏэнми, гъащӏэр тыншкъым. Хуэм цӏыкӏуурэ школым щымыкӏуам дей къыдэтшурэ идогъэлъагъу, тӏэкӏу хуэмурэ догъэлажьэ. Зэрелэжьын хуей, узэреӏусэн хуей, узэрыбгъэдэтын хуейр къащӏэ. Ауэ адэкӏэ дяпэкӏэ кӏуэ пэтми, я ныбжьыр нэхъ хэкӏуэтэхукӏэ, нэхъ тэмэму къагурыӏуэну, нэхъ сэбэп хъуну. Идогъэхъуапсэр. Жэмхэр зэрытхэра, мис иджыпсту дызыӏуплъэр. Мыр ди мэкъуэщра, мор корпусра, абы я танэхъу цӏыкӏухэр сытхэр щыдогъашхэ щӏымахуэм щӏэтша нэужькӏэ. Мыр езы дэ ди хъупӏэращи, мис мыбы щохъуакӏуэ.
Щӏымахуэм дауэ хъурэ?
Щӏымахуэм дей щӏымахуэр щӏыӏэу щыту щытмэ, нэхъ тыншщ, нэхъ уэтӏпсытӏыр нэхъ мащӏэщ. ӏэщыр ибгъэкӏми, богъашхэ пщэдджыжь пщыхьэщхьэм ухохьэри, адэкӏэ махуэм уже уи нэгъуэщӏ лэжьыгъэр пхуэщӏэну. Гъэмахуэм дей уз жыпӏэми, бадзэ жыпӏэми нэхъ зэран къыхохъу, мэлхьэпӏацӏэ жыпӏэми мазэм зэ мастэ хэпӏун хуей къемыдзакъэн щхьэкӏэ, ӏэщым укӏэлъыплъын хуей. хъуакӏуэм, шхэ, мышхэ. Уигу ирихьу уэ езыр ухуейуэ щытын хуей, ущӏэхъуэпсу щытын хуей, ущӏэмыхъуэпсу щытмэ, пхузехьэнукъым. Къуитым теухуауэ лэжьыгъэ гугъущ. Просто дэ тфӏэфӏщ фӏыуэ долъагъу дызэрыцӏыкӏури нэхъ дыбгъэдэтщ. Мис мис мы ӏэщыр Герефорд жыхуиӏэ ӏэщра? Мыхэр лым нэхъ хуэщӏауэ щытщ. Ди унагъуэ ӏэщхэм елъытауэ нэхъ къарууфӏэщ, нэхъ нэхъыбэ яшх увэ махуэ псом шхэнухэщ. Адэкӏэ гу зылъыстаращи я шкӏэм теухуауи егъэлеяуэ тегужьеикӏауэ щытщ. Ар адрейхэм емыщхьу я нэхъ яхэлъщ. Мис мис мы хъушэм жэмитӏ хэтщ тӏурытӏ кӏэщӏэсуи, абам тӏэкӏу нэхъ къохьэлъэкӏ, мыбам шэ куэд къащӏэкӏкъым. Аращи, езы шкӏэхэм тӏэкӏу къыщалъхуам дей дыдоӏэпыкъу, езы жэмым мазэ-мазэ, мазитӏкӏэ. Дыдоӏэпыкъу, шкӏэхэр быдэ хъун щхьэкӏэ щӏымахуэм лъхуэуэ тыдогъахуэ. Къущхьэхъум къехыжа нэужькӏэ шкӏэ къыщӏэпчыр зыхуей хуэзэн щхьэкӏэ, адэкӏэ здебгъэхьым тэмэму щышхэн щхьэкӏэ. Мис мы мазэм и кӏэм, мазэ дызыхуэкӏуэм и пэм дунейр зэрыщытым теухуауэ къущхьэхъу докӏуэ, Къэнджал нэсыхукӏэ доху, махуищкӏэ, махуиплӏкӏэ абы гъуэгу дытетщ, нтӏэ, Мазищ, мазищрэ ныкъуэкӏэ абы дыщыӏэщ. Абы иужькӏэ ауэдабзэу махуищкӏэ, махуиплӏкӏэ дыкъохыжри, дыкъызэрысу догъэпскӏ, етхьэлӏэну идохьэлӏэри, апхуэдабзэу мис мы хъупӏэхэм адэкӏэ щӏымахуэ хъухукӏэ щытӏыгъщ.
Яӏэ тӏэкӏур тэмэму ягъэбагъуэу зэрахьэфмэ, цӏыхум япэ дыдэрауэ нетӏэзари, цӏыхур цӏыхуу ялъытэн хуей, цӏыхум пщӏэ-нэмыс хуащӏын хуей, нэхъыжьми нэхъыщӏэми, ныбжьэгъумикӏ. Ара сэ къызэрыслъытэр.
Нобэрей гъащӏэм хэпсэукӏыфын папщӏэ адэ-анэм сыт я къалэну убжыр, Толэ? Сабийм хуащӏэну е жраӏэну? Япэ дыдэрауэ дунейм умыдыгъуэу, нэгъуэщӏ пкърыплъхьэф гъэсэныгъэр пкърылъхьэн хуейщ. Япэ дыдэрауэ, зэрысабийрэ школым. Садикым щыщӏэдзауэ школыр къиухукӏэ сабийм бгъэдэлъхьэн хуей, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджыстурей къэхъухэр нтӏэ дызытехуэкъымэ. Ар тӏэкӏу нэхъ тэмакъкӏэщӏщ. Дэ. Нэхъ псынщӏэщ пэшыр. Тӏэ, дэ ди адэшхуэхэм дызэрагъэсар ар, мо телевизым демыплъу тӏэкӏу нэхъ телефон щымыӏэу гъащӏэм дыкъыдэкӏырыху. Дыкъыдэкӏуея, иджысту ди жагъуэ зэрыхъунщи, тӏэкӏуи телефоным мыхъумыщӏагъэ куэд кърах, я акъылри тӏэкӏу зэӏегъэхьэ хуэдэу къысщохъур. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, тэмэму улажьэу, унагъуэр зыхуейр хуэзэу, сабийхэр зыхуейр хуэзу дунейм тетын хуейщ. Зэрыцӏыкӏурэ абы хузогъэджыкӏ, хузогъасэ, ауэ зыхащӏыкӏмэ я насыпщ, тэмэм, цӏыху тэмэм хъумэ.

Ауэдурэ доущий, аращ дэ езы тӏур зэдэлэжьа сытым деикӏ. Зэи мыбыкӏэ мыбы иубыдым сэри дэзубыду ауэду дызэдэлэжьащ. Ауэду къыздэлэжьащи, гугъу дызэрехьар ящӏэ сабийми дызыхащӏыкӏ. Абы уигу иримыхьын гуэр щыжаӏэни щыӏи, уигу иримыхьын гуэр щадэплъагъуни щыӏи, ауэ зэрыхъум хуэдэу яжепӏэурэ къэгурыбгъэӏуэн хуей псори. Фӏым къимыхь ӏейм къихьэ нтӏэ дахэкӏэ. Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащӏэм, унэгуащэ щыпкъэм, бзылъхугъэ ӏэпэӏэсэм, ӏущым и щапхъэщ, апхуэдэщ Мэжджыхьхэ пхъу яхуэхъуауэ я нысэ Марянэ. Марянэ зэӏусэм псэ хелъхьэ. Унэм и зы плӏанэпи иӏэкъым бзылъхугъэм и ӏэ здынэмысарэ, и псэ хилъхьэу имыгъэщӏэрэщӏарэ. И удз гъэгъахэм унэм ущӏашэри, нэм къиплъыхьыр щхъуэкӏэплъыкӏэу дахагъэ защӏэщ. Дэ дыкъыдыхьэжа нэужь, дыкъыдыхьэжа нэужь ди ерыскъыр тету ди ӏэнэм, ди ӏэнэр хьэзыру, ди унагъуэр зыхуей хуэзауэ, и сабийхэр зыхуей хуэзауэ, псори арэзы къищӏауэ мис ауэдэу дыкъыдохьэж. Дыхуэрэзыщ. Псоми къытхуещӏ гулъытэ тхьэ, и тхьэмади, сэрикӏ, и пщыкъуи. Псори зыхуей дыхуегъазэ.
Фатимэ, Марянэ ӏэфӏ дыдэу мэпщафӏэ, жери, ар нобэ дгъэунэхуну деплъыну дыкъэкӏуащ. Сыту пӏэрэ ипщэфӏыр? жысӏэри. Сэ зэрыслъагъумкӏэ, лэкъумщ. Нтӏэ, нобэ сыпщэфӏыр лэкъумщ. Лэкъумым сыт хэплъхьэр ӏэфӏ ищӏыну?
Псом езым я пщэфӏыкӏэ яӏэжщ, ауэ сэ сызэреплъымкӏэ, си пщэфӏыгъэмкӏэ, къызэрызгъэунэхуамкӏэ, лэкъумыр шхурэ шэкӏэ зэхуэдэу щыпщэфӏам дей нэхъыфӏу, нэхъ щабэ хъууэ къысщохъу.
Уи унагъуэм яфӏэфӏщ лэкъумыр? Яфӏэфӏщ.
Сабийхэм нэхъ хэгъэчыныхьауэ нэхъ яфӏэфӏщ. Сыт иджыри яхуэпщэфӏхэр?
Сытри яхузопщэфӏ, сэ езым нэхъ сфӏэфӏщ адыгэ шхыным дихьэхмэ сабийхэр. Адыгэ шхыныр псоми зэрытщӏэщи, къару щӏэлъщ, къэуат щӏэлъщ, лыкӏи, сыткӏи нэхъ гъэнщӏауэ сызэрыпщэфӏэн иужь сит. Зытебгъуэщӏыкӏыр нэхъ яфӏэфӏщ, сабийхэм зэрыфщӏэщи ӏэфӏыр нэхъ къыхах. Лэкъумри яфӏэфӏ ӏейщ, дауэдэ щӏыкӏи яшхыф, ӏэфӏми дашхыф, шыугъэми дашхыф. Марянэ, нтӏэ, адыгэ шхыныгъуэхэм щыщу щӏэхъуэ зытеупӏэщӏыкӏ нэхъ фӏу ялъагъу. Нэхъ къэуат щӏэлъщ сабийхэм, ар нэхъ яшхмэ, нэхъ къыбощтэ, зэгъщ икӏи. А, Марянэ, итӏанэ, мыпхуэдэ зы щэху цӏыкӏухэмкӏэ укъыздэгуэшамэ, си гуапэт. А, унагъуэращ нэхъыщхьэ дыдэу цӏыхум иӏэр. Уэ езыр, а, унагъуэм нэхъыщхьэ дыдэу илъын хуейуэ бгъэувыр сыт?
Зэгурыӏуэныгъэ илъын хуей къысщохъу. Зэгурыӏуэ.
Зэгурыӏуэ. Нэхъыжь, дэтхэнэ унагъуэми нэхъыжь зыщӏэс унагъуэм нэхъыжьым чэнджащэ къепхын хуей къысщохъу. Узэчэнджэщу, узыщӏэупщӏу, упщӏэ уиӏэм жэуап къуэтыф уи нэхъыжьыр пщӏантӏэм щыдэсым дей насыпышхуэщ. Ахэр къыбдэӏэпыкъуу, сабийкӏи, унагъуэкӏи, гъэсэныгъэкӏи, сытымкӏи ахэр къыщыбдэӏэпыкъум де гъащӏэм нэхъ тыншу утоувэ.
Пэж дыдэщ, Маринэ. Итӏанэ, къохъур мыпхуэдэу. Ауэ пас пасэрейм жиӏакъым, цӏыхубзым нэхъ зрегъакӏуэ, цӏыхухъур ефӏэкӏуэнуми, адэкӏэ и ӏуэхур тэмэм хъунуми щхьэгъусэм елъытащ, жери икӏи. Марианэ, дауикӏ, тӏэкӏуи ущызэгурымыӏуэ къохъу. Апхуэдэм деж хэт дэзычыхын хуейр? Цӏыхубзра. Цӏыхубзращ, ара? Нтӏэ, цӏыхухъум и дамэм куэдыӏуэ къытохуэ. Унагъуэ ипӏын хуей, унагъуэ игъэтэмэмын хуей, а зэригъэтэмэмыным и ӏуэху итурэ, куэдкӏи гу лъимытэнкӏэри хъунущ, а псом зыщӏэбгъэгусэу, а псор уи жагъуэ пщӏыуэ ущыт хъунукъымэ. Абы нтӏэ къыбгурыӏуэу, зыхэпщӏыкӏыу удекӏуэкӏын хуейщ, къэгубжьами, жагъуэ псалъэ жиӏами, щӏыжиӏар зыхэпщӏыкӏыу, абы зэрызыщӏэбгъэкъуэн, абы жиӏам, щӏыжиӏам ущӏэгупсысыкӏыу ущытын хуей. Ауэду къысщохъу. Зыдебгъэкӏумэ, зыщӏэбгъакъуэмэ, нэхъ тыншу удекӏуэкӏыну къысщохъу, упэщӏэувэ нэхъ.
Цӏыхубзхэр дэ езым тӏэкӏу ди жагъуэ щытщӏ зыгуэрхэри къохъу, пэж дыдэу, Марианэ, аращи. А псоми гу лъумытэу а уи унагъуэр зэрефӏэкӏуэн, уи щхьэгъусэм зыхихыну псалъэр уэ жепӏэмэ, дауи тжыӏи хуей уи щхьэгъусэми къытохуэри, ар нэхъ тэмэмщ жыпӏуращ уэ. Нтӏэ, дагъэр къэплъа си гугъэщ, Марианэ.
Къэплъащ. Дгъэжьэн щӏэддзэнщ хуэмурэ.

Гущэкъу уэрэдым щӏапӏыкӏа сабий дыгъэщыгъэхэм унагъуэр къагъэнэху. Я дыхьэшх макъым дадэри щӏожеикӏ. Нанэ и псэщ ахэр. Къыдалъхуа бзэр яӏурылъщ. Анэм яхуигъэжьа лэкъум тхъуэплъыр ирагъэмэрэкӏуэх. Унагъуэм щӏэс дэтхэнэ зыри а цӏыкӏухэм я дежкӏэ щапхъэщ.

Эмирлан, сэ зэрыслъагъумкӏэ уэращ нэхъыжьыр, пэжӏэ? Нтӏэ, уэ япэу псалъэ узотыр. Мисыр, нэхъыщ цӏыхум нэхъыщхьэ дыдэу иӏэр унагъуэщ, пэжӏэ? Нтӏэ, уэ уи унагъуэм сыт къыбжаӏэр, сыт къыпхалъхьэр? Сытым ухуагъэущийрэ, лӏо дадэ, нанэ сымэ къыбжаӏэр? Ӏэджи къызжаӏэ. Ага. Ин ухъум сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ къыхэпхыныр?
Пщафӏэ.
Пщафӏэ ухъуну ухуейщ, ара? Гурыӏуэгъуэщ. Фи мамэ ещхьу ӏэфӏу, пщафӏэу. Милинэ. Уэ цӏыкӏур сыт ин ухъум дауэду узэрыхъуныр?
Сэ егъэджакӏуэ сыхъуну сыхуейщ. Егъэджакӏуэ ухъуну ухуейщ, ара? Бэ. Ар сыту гъэщӏэгъуэн! Иджы егъэджакӏуэу, егъэджакӏуэр уигу ирохьри аращ ар, ара? Бэ. Ар зэрыщытым хуэдэу ущытыну ухуейщ. Мхм. Эмилинэ, нтӏэ, уэ бзэр фӏыуэ болъагъу, араӏэ, анэдэлъхубзэр? Бэ. Анэдэлъхубзэм теухуауэ усэ бощӏэ.
Си адыгэбзэ, уолъэщ, цӏыху дэтхэнэри къотӏэщӏ, ущагъабзэкӏэ ӏэрыхуэу. Зэ си бзэ уохъури уэ щхъыру, адыгэ пшынэу уобзэрабзэ, зэ бгъэзыкӏуэхури уи къару, хащӏэ джатэу ар уагъабзэ. Анэ быдзышэу уэ уӏэфӏщ, ущыщхьэщыскӏэ сабий гущэм, гухэлъ уэрэди жыбоӏэф зэригъэзэкӏыу пщащэ гущэр. Уэ фэщхъейми къэбгъэщӏащ, зэрыдунейуэ зэчыр нартхэ, хъейми инхэ си бзэ уэ бгъэщӏащ. Иджыри мащӏэкъым уи натэ, си лъэпкъым щӏэплъэгъу щыхъуа, насып фӏыгъуэбэ ущэхэпсэ, я нэхъ тхьэмыщкӏэ щыхъуам, уэ уриӏэуэ, си адыгэпсэ.
Иджы фэ вгъэлъапӏэ махуэхэм щыщу сынывэупщӏыну сыхуейщ, сыт, сыт хуэдэ махуэшхуэхэр фцӏыхурэ лъэпкъым къыдекӏуэкӏыу? Фащэм и махуэ. Щыгъуэ и махуэ. Ныпым и махуэ. Ыхьы, щыгъуэ щӏэж махуэри фоцӏыхур, фащэм и махуэри яцӏыхур. Сыту фыгубзыгъащэ! Мис фэ фи унагъуэм псоми дэ тщӏэжыр тлъагъура, ди нэхъыжьхэм дагъэлъагъуращи, сэ шэч къытесхьэкъым фэ адэкӏи лэжьыгъэм гу зэрыфхуэфщӏыныр, щӏэныгъэ зэрызэвгъэгъуэтыным, фи бзэр фщӏэжу адэкӏи фызэрефӏэкӏуэнум. А уи къуэрылъху цӏыкӏухэм сыт яхэлъарэт жыпӏэрэ, сыт къахэкӏарэт жыпӏэрэ, Толэ? Пэжым ухуеймэ япэ дыдэ, Алыхьым узыншагъэ къарит. Ара япэ дыдэ. Адэкӏэ зэхъуапсэ лэжьыгъэм зяуэду яӏэуэ сохъуапсэри. Гъащӏэм джыри дынэсыху плъагъунщ, дымылъагъумэ, езыхэм ялъагъужынщ, аращ. Абы хуит дыхущӏокъу.
Аращ, лъэпкъыр зыхъумэр унагъуэрщ, унагъуэм дежщ дахагъэ, ӏущыгъэ псори къыщежьэр, Мы унагъуэ угъурлым я жьэгу мафӏэр зэи мыужьыхыну, нэхъыжьитӏыр я жьантӏэдэсрэ нэхъыщӏэхэм ахэр я жьауапӏэу илъэс куэдкӏэ яхуэпсэуну. Лъэпкъ хабзэ къабзэ тхэлъщ.